Igbo ndị ọma ekele m ụnụ anyị na-ewetara ụnụ ozi ntụgharị uche site na nwanne na nwafọ discussion program n'ụbọchị taa n'ala Owere n'Imo steeti dịka anyị na-atụgharị uche n'ihe gbasara akwamozu na omenala Igbo. Mmadụ nwụọ n'ala Igbo, omenala Igbo kwadoro ka onye ahụ nọ ọtụtụ oge na mọchụarị. Um, Igbo culture akwadoha but ihe ekwe eme ya wụ preparation. Mgbe mbụ mgbe anyị dị obere ọ na-awụ mmadụ nwụọ ah, onye ọbụ ụmụaka niile alabacha ya gbachie onye ahụ onye ahụ nwe ike nọ mkpụrụ ụbọchị abụọ ma atọ ma anọ ezie ozi ụmụ ya alọta tupu ọ na-eruru mkpụrụ ụbọchị atọ na anọ ụmụ ya alọtala akwadoo lie ya ee aga m asị na omenala Igbo kwadokwara ya n'ụzọ dị otu a because oge my grandfather Chief Daniel Azụnna nwụrụ awụ m afọ iri na ise ọ nwụọ o nwe ihe a na-akpọ ịgbachi mmadụ ịgbachi mmadụ tinye ya debe ya for five or six days agbachiri my grandfather for almost uh, six days. Um, Nze Louis Iregbulem ahm onye Ọlụ Igbo culture ọ kwadoro ka mmadụ nwụọ ahapụ ya na mọchụarị for years or months Igbo culture ọ kwadoro ya Um, Igbo culture akwadoha but ihe ekwe eme ya wụ preparation but the family nwere ike ha anọha n'ụlọ ha nwere ike nọdụ abroad ha nwere ike ha ejighị ego ha nwere ike ọ rịa ọrịa nnukwu ma nwụọ so onweghị ego a ga-eji lie ya mgbe ahụ enwere ha right idebe ya na mọshụarị but ọ wụha our culture Okay, okay. Um, Onyishi, enwere any spiritual effect ọ na-enwe na our people? well mm, cu- culture in igbo land differs is not the same enwere ndị ọ ga-enwere spiritual effect nwere ndị na ọ gaghị enwe ee kama onye nwụrụ na na-alarubeghị ebe o kwesịrị ịlaru a na-elibeghị ọlarubeghị o korokwa n'elu dịka omenala Igbo okay omenala Igbo ọ kwadoro na somebody nwụọ achọwa ego isi anywhere a hụrụ ego ere ala ihe ndị a ọ kwadoro ya mm, omenala Igbo akwadoha but a na-egbazi ejije n'ala Igbo dịka ka m mee ka onye a mere without knowing otu ma gị income gị nga ma ị cut your coat according to your cloth this time not size so omenala Igbo akwadoghị ibi ego ma ire ala were eli mmadụ kama a na-eme ya ka a sị ndị a mere ka m mee ka ha mere ma ọ ka ama aka ọ bụrụ ma onye nwụrụ na anwụọ e kwesịrị ili ya chefukwe n'ihe gbasara ya were ego fọdụrụnụ ma zụma ụmụ ya lekọtaba ndị dị ndụ maka anyị niile ga-aga ebe ahụ so na ugbu a na na your own opinion kee otu i si chere na anyị ga akwụsị ihe ndị dị otu a well ihe ahụ kwa ihe niile laa ka ọ soro onye amaala a ga-akwụsị ya otu oge kama ọ wụ onye ọbụla bido mee koma akpa ya nga aka ya ruru ba ime onye nwụọ i lee anya na family ya onye ahụ nwụrụ anwụ riri oke ego before ọ nwụọ so egbe ekwesịghị ịga dome na mọshụarị na ọ wụ one year na ọ wụ two years na ọ ten years e kwesịrị ili ya ndị ọzọ na-emekwa mmadụ nwa e tii ha na mọshụarị o ụmụ ndị ga-azọba eze ma ndị ga-azọba ala mmadụ aga ala bekee nwụọ a sị agwabeghị ndị mmadụ aga agwa ndị mmadụ na ọ nwụrụ na a ga-edome onye ahụ na mọshụarị till e kpebie ikpe ma ọ wụ e mee otu a ma ọ wụ ala ajụọ oyi a bịa lie ya ke ahụ dị iche onye nwunye ya nwụrụ mara nga akpa ya ha ya eme the earlier the better because that person can't come back to life again. Okay, thank you very much. Sir, ka anyị bịakwa na ihe eh, daddy anyị kwuru before anyị bido. Eh, anyị ga-ajụkwa ya ihe gbasara Igbo language. because according to ya o kwuru ọtụtụ family today na ọ wụ English ka ụmụ ha na-asụ Ihe- na ugbu a na ajụjụ anyị na-ajụzi wụ ihe dị otu a o ziri ezi o kwesịrị
well ee mana o nwere an Igbo scholar Professor Ọgbalụ or Doctor Ọgbalụ onye Anambra ọ national chairman society for the promotion of igbo language and culture but that man after his death demise o nwemaghị onye carry on the thing so unu wụkwa ndị nọ na media house kwesịkwara ịna-epromote Igbo culture ka ọ ghara agaghị extinct ka ọ ghara anwụghị because ọ nwụga anwụga dịka ụmụnne anyị kwuga nga onye gaa na skuulu ebe ị ga-eti nwa gị skuulu ebe a ga na-asụ pịrịpịrịpịrị English is a strange eh, language and culture everything ma iti mmadụ na mọshụarị a na ihe ndị ọzọ ọ wụ ihe si from ala bekee western culture anyị ahapụ nke anyị even o merichara ebe ọgwụ ụlọ onye na-arịa ugbu a were ọchọ onye na ọgwụ webeta onye mmemme anyị buga ya akpọga ya ofu ụlọ ọgwụ anaa gị millions of naira ama m unu ọ ghọtara ihe m kwuru aha so ọ ihe mere na ihe anyị ga-eme wụ ịhụ na Igbo language anwụ ha na-emega na omenala igbo a na-eri ji n'ala igbo a na-agba okorosha a na-agba oghu a na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche iji cheta omenala Igbo iji gosi na ndị Igbo nwere culture ha nwere omenala so ọ wụkwa anyị na-practise ya oge mgbe a na-ejikọta ihe ndị ọka Christmas e ribe ji ndị mmadụ ala be ha na-eri ji a na-aṅụrị a na-eme agba okorosha a na-eme ihe niile ọ wụ Igbo culture so o kwesịrị ịlachi back in full gear full swing Okay, so, so kedu ka ka maka ndị na-eme em, some of these omenala abroad o nwere ndị na-erizi ji na na abroad o nwere ndị na-eme eh, traditional marriage abroad ma Lagos ah, e nwere nke a na-asị Kan- Igbo Igbos in Kano na-eri na-eme iri ji so ihe ndị a na olee otu i ji chee na na anyị anyị nwere ike ịkwụsị ihe ndị a laghachi to our normal way otu anyị si eme ya before Mm, well for now dịka re- dịka re abụ ihe jiri ere now dịka otu ihe siri dị ị gaghị eblamụcha ndị nọ Kano na-aga na-eri ji due to ụdị the country dị now issue of insecurity but the country dị normal onye ọbụla kwesịrị eribe ji anaghị anọ na mba eri ji elọta n'ụlọ rie ya but ebezile insecurity ma ọ wụ onye lebe ihe ndị dị si na ya ndị ahụ asị ka ha mee onwe ha organize there rie ji ọ wụrụ ma oge mbụ n'ala Igbo obodo ọbụla eriga ji a na-agba ohu asị I mean a na-agba mgba a na-enwe ihe ngo- traditional wrestling a na-enwe ihe ọdịnala a na-enwe ihe ngosi a na-agba mmanwụ a na-eme ọtụtụ ihe ga-eme ị bịa sọ ikiri that thing alone ga-eme gị mara na ị wụ proud son of Igbo land so ọ ihe mere eh, ihe ndị a na-eme ọ insecurity but security dị normal ebe a na-enwecha football club local steeti a ndị si Kano gbaa ndị si Maiduguri ndị si ọnụ ụmụta nze anyị ndị si ebe a gbaa ndị ebe a ndị si ebe a gbaa ndị ebe a fọmfe were na-eme ihe ahụ na-aga aga n'obodo gị ka a ga-eme arụsị agaghị efe mba awa afa ị ga-agwara a wụ nze e, e, pụọ n'ụzọ ga-egburu mkpara ọ dị ka e pụrụ ụzọ kụrụ nwaanyị ihe a ga-erurịrị obodo gị ọ ihe e jiri mara mberambere ka ihe ka eji ama onye bịara abịa na be anyị ịma atụ chọọ na be anyị ihe ga-adị ụta o nwe ihe e ji ama onye bịara abịa ị na-alarube ụlọ ha dị proud and ịla obi ga-eru gị ala anyị na-atravel outside the country o nwere country ị ga-aga a sị you bloody Nigeria obi amapụ gị o nwere akwụkwọ a ga-ana gị n'aka i nweghị ya i nwere problem so ọ ihe mere obodo gị jiri wụrụ ebe ị ga-eme o nweghị part two o nweghị rival obodo gị wụ ebe ị ga-anọsi ike kwụsie ike na-aba enwe ọṅụrị o nweghị ebe ka home is the best Okay afa m bụ Mr. Ndubuisi Azụnna abụ m onye Amasaa autonomous community a na-akpọ ya Ọkpala na Ngor Ọkpala LGA n'Imo steeti ee aga m asị na omenala Igbo kwadokwara ya n'ụzọ dị ụta because oge my my grandfather Chief Daniel Azụnna nwụrụ awụ m afọ iri na ise ọ nwụọ o nwe ihe a na-akpọ ịgbachi mmadụ ịgbachi mmadụ tinye na ebi ya for five or six days agbachiri my grandfather for almost eh, six days so that ụmụ ya ga-akwado ma ndị nọ na mba ihe gbasara olili ya oge my father nwụkwara by that time oge my father nwụrụ o nwe ihe dịzi ịgbachi mmadụ na ebi ya eburu ya tinye na mortuary so that ụmụ ya ga-aprepare so ihe a ga na-ekwu na ihe gbasara ha awụ ịnọ ọdụ ọtụtụ ụbọchị onye ahụ ga-anọ na mortuary like onye ahụ ịnọ one year but ya wụrụ ihe wụ three weeks or two weeks ọ dị ọ dị mkpa because ọ ga-enyere ndị ahụ ịprepare kwado akwado wee lie nna ha so to me ana m ahụ ya na ọ wụkwa part of omenala Igbo ebe oge nna nna m nwụrụ agbachiri ya n'ụlọ ndị ọzọkwa m ma nwụrụ na my village oge ahụ m bi na village agbachichara ha n'ụlọ that shows that that is part of Igbo culture ma ọ wụghị part of Igbo culture a gara eli onye ahụ ụbọchị ahụ dịka ndị Awụsa na-eme so for them ịgbachi onye ahụ n'ụlọ gosi that ọ wụ culture bidoro before amụọ ha n'omenala Igbo
enwe ndị na-anọ 2 years 3 years even enwe ndị na-anọcha 4 years elibe onye ahụ so ugbu a na n'uche nke gị elee the eh, bad effect ọ na-ebute na the family or n'ala Igbo idosa mmadụ for that long period of time. Eh, bad effect ọ ga-ebute awụ ihe gbasara itinye na family because gị dowe somebody anọ afọ na mortuary ndị nwe onye ahụ agaghị enwe rest of mind agaghị enwe rest of mind until mgbe a ga-eli onye ahụ so ya nọọ one year that means that na obi ha agaghị eru ala kwa so ọ hịagide ha na-echeta na nne ha nọkwa na mortuary so ọ ga-eme ihe ọbụla ha ga na-eme agaghị ejisi ike na-eme ya so ọ wụ ihe m maara awụ ee effect ya So, ihe a na-eme na atụpụ mmadụ nwụọ aga ree ala wee gbazite ego lie mmadụ o kwesịrị ekwesị and kedu ihe na-ebute ndị ahụ ị ma na onye Igbo ị ma na ka otu ihe si eme asịzị na burial na-agadịzi kọm ka dịka competition ị ga ana m asupport nke a sị ire ala but eh, mmadụ nwụọ a ga-akwado akwado because ọ wụ the last respect a na-enye onye ahụ so o nwere family ndị nwere ihere agaghị alike ili onye ha dịka ọkụkọ aga ha alike ịkwado akwado lie onye ha eh, ndị Igbo culture ha na ke ndị Awụsa awụghị the same so ndị Igbo nwere nwere odo dị iche na ndị Hausa so ndị nne ha nwụrụ ma ndị nna ha nwụrụ na-achọ ili inye ya ezigbote olili ọ wụ ihe m mara nọ n'ala Igbo na ihe gbasara asụsụ Igbo n'ala Igbo anyị otu o ji agagha ugbu a na so kee ihe wụ your own opinion ma a sị na e kwuwe ihe na-akpata ọtụtụ nne na nna na-eji hapụ ụmụ ha ha na-asụ asụsụ ndị ọzọ hapụkwanụ asụsụ Igbo nke anyị so kee ihe i che na-akpata ya n'eziokwu n'eziokwu nke ahụ ị na-ekwu na na-ewuta m obi otu m ji elegazi ya in the next 10 years eche m na e nwere ga-adị ka asụsụ Igbo gị bịa na Owerri ebe anyị nọ na family ọbụla na-ama aka onye nwa ya na-asụ oyibo onye nwa ya na-asụ Igbo a na-ele onye ahụ anya dịka nwa ya na-aga school so ị ga-ahụ including me nọkwa ebe a ụmụaka m ha ana m asụrụ ha English esokwa m na-eme the same mistake ebiga ha n'Owerri ụmụaka m na-anaghị asụ Igbo ha na-anụ but anaghị asụ echela m ihe ahụ ihe si m n'aka mụ na nwunye m so ọ ga-awụ ihe dịkwa family ndị ọzọ ịcorrect ya because e believere that onye ọbụla na-asụ oyibo ma akwụkwọ karịa so ihe a na-eme Igbo language a na-eji nwayọọ na-ala ọ bụrụ ụmụnne anyị ha ndị nọ na Lagos na o nwe nke ụmụ ha na-asụ asụ asụ igbo ị ga-aga na London ị ga na London most of ndị nọ na obodo oyibo ụmụ ha na-asụ igbo asụ yoruba asụ awụsa enwere nwanne m nọ na UK ụmụ ya na ebe ahụ na-asụ na-asụ igbo so ihe a si na family family ma family bido anyị chọọ ịzụ ụmụ ha na Igbo tradition a ga ụmụ ha ga-efollow follow ha so ọ wụ nne na nna bụ ndị wụ ndị wụ isi ndị na-eme ka Igbo language na-ala because gị ji igbo zụọ nwa gị nwa gị ga-asụ Igbo aha m wụ Obinna Ụwa mana m awụ m onye Nwangele Abba Nwangele Imo steeti Mmadụ nwụọ n'ala Igbo, omenala Igbo kwadoro ka onye ahụ nọ ọtụtụ oge na mortuary.
Ee, ọ na mmadụ nwụọ n'omenala Igbo dịka m si wee mara ee, n'agbanyeghị ọnwụ bịa bịa karịzie ọtụtụ ihe mgbe mbụ mgbe anyị dị obere ọ na-awụ mmadụ nwụọ aa, ach- onye ọ bụ ụmụaka niile alabacha ya gbachie onye ahụ onye ahụ nwere ike nọ mkpụrụ ụbọchị abụọ ma ọ atọ ma ọ anọ e zie ozi ụmụ ya lọta tupu ọ na-eruru mkpụrụ ụbọchị atọ na anọ ụmụ ya lọtala akwadoo lie ya enwekwana ọtụtụ ihe a na-eji eli mmadụ mgbe ahụ mana ama na omenala Igbo na-eme na-akwanyere mmadụ ugwu ruo n'ọnwụ dịka m si mara mgbe m dị obere so anaghị eji ike ebuga ozu mortuary ke mortuary a pụtaziri ọhụrụ ihe ọbụla mere na-ebuga mmadụ mortuary so mgbe m dị obere ihe m na-anụ na-awụ a na-abịa agbashi mmadụ so onye ahụ nọ mkpụrụ ụbọchị ole na ole tupu ndị nwe ya alọta bịa lie ya okay ihe a na-eme na mmadụ nwụọ a bịa chọwa ego elu na ala ga ree ala or gbaziri ego meanwhile enwere ọtụtụ ndị mmadụ dị poor agụrụ na-egbu so ihe a na-eme ụta ahụ ọ dị mma n'uche nke n'uche nke m ọ dabacha adaba ọ dịghị mma ọ na-ebute ọtụtụ ezinụlọ itinye aka na ihe ọjọọ ya dịzi ka enwe onye na ibe ya na-eme onye ke a bịa ya sị ka ọ ga-eme ka onye ke a na-enwezi ejije enwe ya wụrụzi ihe iche aka mgba nyere ndị ọzọ n'uche ke m ọ daba adaba a sị nga aka ha nwaanyị ya atụkwasị di ya o kwesịrị ịwụ mmadụ nwụọ ndị ezinụlọ ahụ eli onye ahụ nga ha gbara jiri ya wụrụ mmiri ka ha nwere ebupụta dịka anyị dị obere nne na nna m mụrụ anyị n'ugwu Awụsa mgbe anyị nọ na Jos ọ wụ eziokwu omenala anyị na ha awụghị ofu mana onye Awụsa nwụọ ya ihe ọbụla ha nwere ebupụta onye bịara bịa ibe ibe ibe akwa bịa iri uju onye rigo uju ị na-achọ ka o bupụta ihe niile o nwere nye gị then na-elezikwa na o luzuru mmadụ na-eluzukwa ego ọ mmadụ o luzuru mmadụ na-eluzukwa ego at the same time so ọ na-adabacha omenala Igbo ana m asị ọ na gọọmenti sef nwere ike itinye ma ndị eze obodo anyị etinye anya na ihe ndị a mee ihe a e, e, ihe a na-atụfu ma ozu enwezie onye ya nwụrụ na ihe a ga na-echezi elee etu e si eli ya ụjọ na-atụzi ndị mmadụ obi na-amapụ ha so e nwere ike nọọ one year two years elibe onye ya wụ ụkọ ego so aka niile ahaha ofu ekwesị inwe usoro a ga-esi nwee mgbe ọbụla mmadụ nwụrụ enwee ole ọbụla ha ji ewere elie aga enwe ọtụtụ ihe aka mgba ga-eche ha tupu ha elie ozu so ana m asị na ke ahụ adabaha adaba onye isi ka anyị na na e, asụsụ Igbo na-ala ala ugbu a kee ihe i che maka ya asụsụ Igbo laganụ dịka mkpụrụ ụbọchị afọ na ole na ole gara aga ọ mgbe m nụrụ na asụsụ Igbo before ọ na-erule 25 years na asụsụ Igbo ga-alacha mana a ka m na-elekwa anya na a ka nwekara asụsụ Igbo ụfọdụ ndị ke na-ejisikwa ike na-asụ ya asụsụ Igbo wụ ihe eji amara mba ndị mba ọbụla nwere asụsụ ha and asụsụ ọbụla dị mkpa o so na omenala Igbo omenala Igbo wụ asụsụ Igbo ihe ọbụla anyị na-eme wepụga asụsụ anyị enweghị ebe anyị si asụsụ wụ ihe eji akọta mba ebe mba si so asụsụ Igbo na-ala na wụ nke mbụ nne na nna soro na-ebute ya nne na nna anyị bụ isi akpa nju ala so ebutege asụsụ Igbo ịla azụ ndị ọzọ wụzi ejije ndị Igbo karịrị oke ejije ndị Igbo anyị na-ahụta ha gaa mba lọta ha agbanwuo anaghị ejide ihe ha nwere ike dịka obodo ndị ọzọ si eme so mana ihe ọzọ sokwa na-emela asụsụ Igbo wụ ee mba niile nwere omenala ọ na-adị ka anyị nọ dịka ọtụtụ ndị na-asị one Naịjirịa ee dịto ndị Igbo na-ala ka ejije ọ na anyị nọrọkwa ọtụtụ ndị obodo ndị ọzọ ga na-emekwa ha ha na-amụ ihe ndị mba ndị ọzọ jiri biri hapụga ke ha ma ọ na anyị nwere onwe anyị anyị nwere onwe anyị a ga-enwe ihe a ga na-eme na-akwalite anyị dịka ndị eze ga-akwụrụ nke onwe ha ndị ọchịchị ga-akwụrụ nwa onwe ha nwee ike mana asụsụ Igbo na a na-emezie na ime ya na skuul na na-adịzi difficult
na-enwere onwe anyị in the sense of um, ihe gbasara um, dịka m sụọ ya na asụsụ bekee nga ọ ga-ekwe m mmadụ inwere onwe ya politically dịka anyị wụ naijiria ndị igbo inwere onwe ha zaa biafra so ihe ga-eme a revive igbo culture and every other thing